Tamangitsani nthawi palinso nkhani ina imene inaveka kuti mayi Winnie Nyondo amene an- anali wothandizira a Chilima adalandira uthenga pa lamya kuchokera kwa mmodzi mwa anthu amene adali nawo mu ndegemo malemu Chisomo ah, Chimaneni Ah, lipoti linakambapo zo- za- za- za- ndizoona Deus ndipo nkhaniyi ikudzifotokoza Mm. chifukwa mbuyomu mayi Winnie Nyondo adakambapo adalemba pa peji pawo Mm. kuti eh, tsiku- tsiku- nthawi yomwe ija amene ankati ndege yasowa Mm. nde Winnie adalemba pa peji pake kuti ineyo komatu mmodzi mwa anthu amene anali mu ndegemo Mm. Chisomo Chimaneni anandilembera meseji Mm. kuti too much turbulence Mm. kutanthauza kuti ndege ija mm. imasowa mtendere mm. kutanthauza kuti imagwedera kwambiri mm. imapanga zimene simapanga chani nthawi zonse kutanthauza kuti padali kusokonekera kwina kwache mm. ndi zimene tifa amatanthauza ndiye atayitanidwa commission of inquiry mayi Winnie Nyondo sadasinthe statement adanenetsa kuti yayi ndi zoonadi kuti adatukwanidwa kwambiri adatukwanidwa eh, izi ndi zimene ndikanena zokhuza Sylvester Namiwa zija mm -hmm. kuti ankafuna zikambidwa pagulu anthu akuona. Ngati munthu amatukwanidwa kumbali ndiye nokulira akanati umboni aziperekera pagulu. Anyway zimenezo tisiye kumbali. Ndimafuna ndibwereze kunena kuti Deus, ndi zoona Winnie Nyondo amene anali assistant wa a Chilima mu ofesi mwawo wa media amayenda naye kwina kulikonse adanenadi kuti ndi zoona Chisomo Chimaneni amene anali ngati ADC kaya mmodzi wa chitetezo wa a Chilima adamulembera meseji ali mu ndege momuja kuti mu ndege munomo simuli bwino kunjaku weather sili bwino ndegeyi ikuvutika kuti tani ndegeyi iuluke ndipo akuti Chisomo atamulembera kuti too much turbulence adamufunsa makomishonazi makomishonaziwa kuti iweyo udayankha kuti chani nde Winnie anena kuti ndidangoyankha kuti pepani mwamva nkhani ija ati ndinayankha kuti pepani koma meseji yanga ya pepani idachonga kamodzi sidachonge kawiri kutanthauza kuti mesejiyo Chisomo sinatani sidampeze sindikuziwa conclusion yake ndi chani koma ndimafuna ndibwereze ndilumikizenso nkhani yomweyi ndi chimodzimodzi Dr Luckie Sikwese Atadziwa, atauzidwa zokuti ndege ija ikuvutika, yakumana ndi turbulence, ikuuluka movutika, a Sikwese adaperekera umboni ngati PS amene anabuka ndege ku MDF kuti a Chilima akwere. A ba- bambo Sikwese akuti ndalembera a Chilima message. Mu ndegemo ine ndili ku office ndalembera a Chilima message kuti bwana mwina mwake ingobwererani kuti ku Lilongwe mm. akuti meseji imeneyonso zikuoneka kuti idangochonga kamozi mm. a Chilimanso sidatani sidawapeze mm. umenewo ndi wina mwa umboni umene anthu amene adali pafupi mm. adayankhulana ndi a Chilima mu mphindi zimene zija mm. adapereka ku commission of inquiry matupi ena anagwidwa kumotchale asanapimidwe ndi zoona Deus zimene zidasokoneza dokotala wopima matupiwa nkhani imeneyo Deus ndimafuna ndigwire ponena kuti mm. Boma lidanena kuti matupiwa asanaikidwe m'manda, bwanji apimidwe chifukwa anthu ena amakamba kuti yayi mwina adaomberedwa, adakhapidwa, adakhulukhuzidwa ndiye boma linanena kuti yayi akubanja pezani madokotala akumtima kwanu amene mmaziwana nawo akapime matupiwa ndicholinga chakuti tidziwe chenicheni chimene chachosa miyoyo ya anthuwa ndiye adapeza Dr Kamiza ndi mayi ena amene adakachita ndithu eh, postmortem adakachita kafukufuku wa mat- wa- wa matupiwa ndipo thupi la achilima ma- malemu achilima adalisunga kwa lokha matupi ena 8 adayika kumodzi kukanengo thupi la achilima lokha akuti eh, monga mmene adanenera asilikali anena kuti ayi a vice president okha a- akayikidwe kumotchale ya okha kuti kumeneko ku- kuzikachitika dongosolo lake labwinobwino ndi adayika kumene kuja ndipo abale awo bambo ben chilima Adali mmodzi mwa achibale amene adakachitira umboni kuwunguzanso kwa thupi lawo ndipo madokotala adanena kuti tidapasa mpata akubanja kuti akubanjawa kuti ada ndiyesa akuti adapereka checklist akuti mutiyang'anire mabala a mfuti mutiyang'anire mabala akukhapidwa mutiyang'anire mabala a akukhukhuluzidwa ndi adanena kuti ayi bwerani Thupi ndi liti? Thupi ndi ili, akuti akubanja pokutha pa zonse adakhutira kuti mabala a mfuti sadapezeke pa thupi la a Chilima, mabala ma mabala obaidwa, okhapidwa sadapezeke pa thupi la a Chilima. Mabala amene adavulala a Chilima ndi oonesa kuti kudali kuvulala kamba kwa ka ka chinthu chimene chimathamanga chimene chidaomba china chake kutanthauza kuti zidali consistent zidagwirizana ndi kunena kuti ndege ija ikugwa ndi pamene adavulala ndi kumwalira.